Dae belle chimbe meses su Comune de Nùgoro est chentza bilànciu de previsione. Mancari siat zai iscàdiu su tempus, galu non sunt istados aprovados e mancu postos in s'òrdine de traballos de su Cussizu Comunale nen su bilànciu de previsione duamizeseichi nen su consuntivu duamizebìndighi. Semus a sos chimbe meses de esercìtziu provisòriu e de su bilànciu pro cust'annu mancu sa pupa, pro non faeddare de su fatu chi non s'ischit comente ant tancadu sos contos de s'annu passadu. A lu denuntziare est Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro, in una nota. Saiu sutalìniat chi su Comune est in ritardu e chi sa Regione l'at zai imbiadu un'abisu. Intro su trechi de maju su Comune de Nùgoro depiat notificare sos estremos de sos atos consiliares de aprovatzione, o si nono sa data de convocatzione pro s'aprovatzione, iscrivet Saiu, ma a oje no an aprovadu nen su consuntivu duamizebìndighi nen su bilànciu de previsione duamizeseichi e mancu an convocadu su Cussizu pro los aprovare. De sos contos de su Comune duncas nemos ischit nudda. No ischimus si b'at un'avantzu de s'esercìtziu pretzedente e si b'est comente l'an a impreare. mancat su documentu ùnicu de programmatzione. Segundu Saiu fintzas sa minimada de sas tassas, fata su trinta de aprile, est istada aprovada chentz'ischire si sos contos de su Comune sun a òrdine e pro cussu Saiu pedit sa convocatzione de su Cussizu Comunale. Tra unu mese mizas de istudentes italianos an a fàghere s'esame de maturidade. Pro medas custa prova at a sinzare s'acabu de su percursu de istùdios e su printzìpiu de unu tempus de dudas ligadu a sa chirca de unu postu de traballu, faina non fàtzile, su prus de sas bortas impossìbile, in Itàlia chi pro sa disocupatzione giovanile at nùmeros ispantosos, pro non faeddare de sa Sardigna ue sa disocupatzione est a prus de su baranta pro chentu. Àteros pitzinnos an a sichire chin s'universidade chin s'ispera de àere prus possibilidades in su mundu de su traballu. Pro ispricare comente andat oje su mundu de su traballu, sa possibilidade chi dat su mercadu internatzionale e natzionale e sos mudamentos in atu sa Consulta Provinciale de sos Istudentes de sa Provìncia de Nùgoro chin su patrocìniu de su Ministeru de s'Istrutzione e de s'Ufìssiu Iscolàsticu Provinciale an promòviu una die dedicada a s'orientamentu A su seminàriu intituladu Prospettiva Lavoro, conoscere, comprendere e orientarsi per affrontare i cambiamenti in atto in Italia e nel mondo ant partecipadu espertos de sa Cooperativa Sociale San Camillo de Lellis de Tàtari e su seminàriu est istadu fatu in s'aula magna de s'Istitutu Superiore Ciusa de Nùgoro. Paola Apeddu, esperta de servìtzios sòcio-educativos e docente de impresas in fase de aviamentu pro unos cantos entes formativos, at faeddadu chin sos istudentes de sas classes cuintas de su cuntzetu de traballu, de sos mudamentos chin sa globalizatzione, de comente sos zòvanos biene su mundu de su traballu. Chin unu decretu de belle ottantachimbe milliones de euro sichin sos pacamentos de sos azudos previdios dae su Pianu de isvilupu rurale duamizesete duamizetreichi e finantziaos chin su programma nou, a lu narrer est sa Regione in d-una nota. A mantenner sos impinnos picaos dae Agea e dae su ministru Maurizio Martina in sas dies coladas est unu sinzale de profetu, at nau s'assessore a s'Agricoltura Elisabetta Falchi. Eris, iscrivet sa Regione, s'organismu pacadore natzionale at aprovau unu decretu de pacamentu pro mille trechentos barantanobe dimandas chi pertocan misuras che a investimentos aziendales, forestatzione, infrastruturatzione rurale e gai sichinde. Sa Regione sutalìniat chi sos pacamentos zai fatos in sos primos chimbe meses de ativatzione de su PSR duamiza e batordighi-duamiza e binti, fintzas a como sunu de barantabator milliones de euro. Semus isetande sa liquidatzione de prus de batordighi miza dimandas de indennidade cumpensativa, pro sas cales sun istaos zai fatos sos controllos prevìdios pro su pacamentu automatizau de cumpetèntzia de Agea, ma sos pacamentos s'an a fàchere dae sa chida chi intrat, at concruiu s'assessore Falchi. Sas aziendas sardas però sun gali isetande su pacamentu de su saldu pro su prèmiu ùnicu. An a èssere prus de chimbichentos sos pensionaos sardos chi in Roma an a picare parte a sa manifestatzione natzionale organizada dae SPI CGIL, FNP Cisl UILP UIL pro amparare custa categoria de citadinos chi est sempes prus jacarada e pacat sos issèperos isegheraos de sos guvernos. E mentovamus una norma pro totus, sa Leze Fornero. A custa norma li depimus torrare gràssias pro su pore de esodaos chi galu oje sun isetande rispostas. In s'àmbitu de sas chistiones natzionales, sa delegatzione sarda at a faeddare de sos bisonzos de sa Sardigna, at a pedire una fiscalidade prus ecuànime e zusta chin detratziones fiscales uguales intre pensionaos e traballadores ativos, sos otanta euro a sas pensiones prus bassas, Ischirriare intre previdèntzia e assistèntzia, flessibilidade in essia. Est su cumintzu de unas cantas initziativas, ant nau sos segretàrios generales regionales Mina Cilloni de sa CGIL, Piero Agus de sa Cisl e Rinaldo Mereu de sa UIL, chi ant a pertocare sa Sardigna puru ca sa Giunta Pigliaru depet picare in cunsideru chistiones che a su sòtziu assistentziale, s'autosufficièntzia e sa povertade, ascurtande sas categorias interessadas e duncas sos pensionaos puru. Una chistione chi ùrtimamente est apessamentande sos pensionaos sardos est sa riforma e sa riorganizatzione de sa sanidade sarda. In sa chistione de su rincaru de sos traghetos, denuntziadu de unos cantos assòtzios de consumidores che a Adiconsum e de sas organizatziones de categoria de sos albergadores intervenit Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia. S'interventu de sos assòtzios at apertu un'àidu in su muru de gomma de sa Giunta regionale subra sos trasportos marìtimos. Prus de un'annu e mesu a oe, iscrivet Cappellacci, Su Cussizu, a pustis de una motzione de Forza Italia, at impinnadu su presidente de sa Regione a averguare sos prètzios e a cuntrastare cale si siat punna a pònnere totu in manos de una pessone ebbia e a cuntrastare su rincaru de sas tarifas. Fintzas a como, però, s'esecutivu no at fatu nudda e no at mutiu nudda mancu cando su mere de Moby s'at comporadu sa Tirrenia puru e ch'at imboladu a mare s'ocasione chi l'at dadu unu ricursu nostru binchidore in de innantis de sa Corte Costitutzionale. Pro more de su traballu fatu dae sa Giunta de centru-destra, sa Sardigna depet ponner buca in sa conventzione intre s'Istadu e sa cumpannia de navigatzione, ma sa Giunta Pigliaru at sutascritu modificas chi sunu de profetu petzi pro s'armadore. Pro su rincaru de sos traghetos de su duamiza e ùndighi sos armadores aian bocadu s'iscòticu de s'aumentu de su prètziu de su carburante. Como chi su prètziu est abbassiadu depimus biere una minimada de sas tarifas puru. E dao chi s'istajone turìstica oramai est pro cumintzare, sa Giunta regionale si che depet catzare su sonnu e aberguare s'andamentu de sos prètzios, Amparet, a su mancu pro una borta, sa Sardigna e torret a gherrare pro fàghere a manera chi sian sas naves a servìtziu de sa Sardigna e non su contràriu.